moni ndine jack ndiye ndinapangapo video yotere one of my very first videos za mchichewa kalekale kalekale ndinakamba za ma pyramid schemes kalekale lilotu mpaka nthawi i think i have to say something again chifukwa ndakhala ndikulandira mameseji mameseji ambiri onena kuti tatithandize ndili mmavuto kwambiri ndalama zanga zonse za- zadyedwa ma business chani a few times anthu ena ndithu onena kuti amandilembera about amandilembera kuti afuna kuzipha chifukwa chonena kuti ali ndi ngongole afuna kuzipha chifukwa chonena kuti akuti amapanga za gambling nde aluza china chilichonse tithandize titani so the best answer i can give is now ndinapangapo kalekalero video but i'm going to say something now again about it ndalama ndi chinthu chonena kuti you work for ndalama sumayipeza ine snap eti kulibe miracle money kulibe mene zimakhalira pa pyramid schemes ichi eti ineyo nde ndisakunamizeni ndapangidwa invite to zinthu ndinaperekaponso example nthawi ina yake kunena kuti ndinali ndi nzanga pakanthawi a few years ago konkuno ku uk analandira email kunena kuti wawina 2 million pounds koma kuti alandire ndalamazo kuti ampatse akuyenera kupereka 2000 kuti they should release the 2 million anali so excited analibe at the time that 2000 nde anazandifunsa ineyo kuti ndimbwereke 2000 andibwezera akalandira 2 million he is now a millionaire nde ndinamuuza kuti komano ngati wawina 2 million why do they need your 2000 nde anandiyang'ana mosakhala bwino ngati kuti ndine munthu ansanje kwa basi nde ndinamfunsanso kuti no iweyo osauza onena kuti achose 2000 pa 2 million yomweyo again anandipanga ngati kuti ndine munthu oyipa kwambiri osamfunira zabwino ngati kuti sindikufuna kuti alandire 2 million pounds ati mpakana anayimba foni kwawo ku malawi kuwauza abambo ake kuti wawina 2 million anapanga sonkhasonkha mu mtundu wa kwawo kuti 2000 ikwane nkumpezera kuti anampasa 2000 pounds ineyo ndinamfunsanso kuti are you serious kuti utumiza kwa anthu osawadziwa 2000 because akuuza unena kuti wawina 2 million eti anandiyankha ngati kuti ndine munthu wa nsanje kwambiri i was just being objective anatumiza 2000 ife timakhala kumadikirira kuti anzathu tiona zosonyeza kuti awina 2 million nangodabwa ah, mpakana mwezi mwezi te- sitinaperete tafunsanso kuti zili bwanji zili- zinatani zinatani tinangokhala chete nkhani inathera pompo anachitidwa scam eti and imagine kunena kuti anasonkhesa anakunkhisa ndalama kuchokera kwawo so anasaukitsa anthu kwawo kwina kulikonse ma scam amakhalapo eti ineyo ndimalandira ndinkalandira panopo ndinasiya kukonda kulandira maimelo ena ake odabwitsa amanena kunena kuti mzimayi wina wake amamuti dzina lake ndani kaya ndiolemera kwambiri koma akufa akudwala sadzachira ayi ampasa kunena kuti akhala two weeks yokha kuti afe koma munthawiyo chuma chake wakhala akusinkhasinkha kuti angasiyire ndani nde amango randomly amasankha mayina osiyanasiyana nde wasankha iweyo iweyo ndi amene uli ndi mwayi wolandira ndalama zakezo ndiye utipase ma details ako uti nde ine ndimawayankha eti ndimawayankha kunena kuti ah, thank you so much kunena kuti andisankhanso because last weekso anandisankhanso moti ndalandira chuma chawo chonse so am surprised ndimaona ngati anamwalira kale kuti she is still alive mpaka nakundisankhanso how is it possible ndimangoyankhirapo Kung- that's what i do so i don't leave them alone ulendo wina foni ndi foni ndithu eh, panali phone number kuti phone number yawo iyi nayimba phone iyo kuyimba not kuti not because I, i'm looking for anything koma ndikudziwa kuti ndi ma scammers nayimba namva munthu akuyankha akuti am- akati chani akuti ndi waku canada chani chani ama- ndikumva agalu akuuwa ndikumamva anthu ndithu ma accent awo aku nigeria ndinayankhula ndati "Ah, ah, my brother i am your neighbor i know its you anangodula foni koma point ndiyonena kuti anthu okuba ali paliponse eti Aku- aliyense afuna ndalama thats the thing so inuyo ngati mwagwira ntchito kapena mwapanga china chake nkupeza ndalama that money you've got ngati ndalamayo ili yofunikira kwa inuyo why would you play with that money hmm? if that money means something to you don't play with it eti kuli bwino munyamuke ndalama muli nayo ija takaguleni thumba la nyemba kayaleni pa msika mudzikatani mudzikagulitsa pang'ono-pang'ono mu- mupezapo cholowa even freezes yemweyo kuli bwino muzigulisa freezes kuli bwino muzikagulisa tomato you will gain something out of that if you will not gain you will break even break even means kuti sunaluze sunapange profit koma ndalama yako ili chikhalire eti koma mukanyamuka kunena kuti mukapanga njuga anthu ajugawo mukuona ngati ayambitsa zimenezozo why eh, imeneyo ndi njira yonena kuti atenge ndalama zanu kukuberani ndithu so aliyense ali ndi responsibility pa zinthu zake ineyo naturally it, ine imene ndilili sindipanga china chilichonse chokhudza ndalama ndi munthu i don't i never have done koma ndalama doesn't come easy ndalama ndi yomwe umayigwirira ntchito either kugwira ganyu kaya kupita ku ntchito 9 to 5 kaya ndinu anesi kaya ukulima kaya ukugulisa that's how you make money pang'ono pang'ono kenako you, ac- that's how you also accumulate wealth by learning and doing better and getting better and working hard zina zimabwera pang'ono pang'ono pang'ono zimenezo ndi ndalama zenizeni koma wina aliyense akadzakuwuzani kuti taponyani 50 pounds apa taponyani K50,000 apa nkuja 50,000 ija isanduka 2 million that is a lie nzosatheka so never part with your hard earned money azakuvulazani tapitani mukalipire renti tapitani mukalipire kaya kuchipatala amayiwo apite tapaseni amayiwo akagule ndiwo mudye eti never part with your hard earned money ena onsewa akufuna ndalama yanu akuifuna the whole point is akufuna ndalama yanuyo mukangoipereka yapita mukaluza mwaluza palibe munthu no one else is going to come to rescue you once you lose that money eti musalolere kukhala addicted to zinthu zonena kuti zikuvulazani dziko lino loopsa anthu akupanga zosiyanasiyana even online njira zose ziz- ndima- ndimapanga post anthu ndithu kumakhala kumachita pretend kukhala celebrity wina wake tabweretsa ndalama zako tandipangire izi anthu nkumaberedwa i post that all the time that is just another way anthu akuba anthu akupanga maskimu osiyanasiyana be careful ndi ndalama zanu kuti pamawa musadzalire musadzakhale ndi umphawi eti nangofuna kungopanga kunena kuti anthu musamale no matter how good it looks palibe ndalama zomwe zimabwera easy ndalama umagwirira ntchito zikomo kwambiri